igbo bụ igbo ụtụtụ ọma nụ ụbọchị mara anyị mma ya dị nwoke mma dị nwaanyị mma ụbọchị tata bụ ụbọchị bụrụ afọ anyị bịara ka anyị mee ọgwụ ọgwụ anyị bịara ka anyị mee tata bụ n'isi nwanne anyị nwoke a na-eme attack na nlọ a na-achụ ya na nlọ ọ na-alụ ụfọdụ nlọ dị iche iche iche bụ nlọ ọjọọ ọ fụ nga agbara ya ụta na nlọ ọ fụ nga adị eji mmọnwụ na-achụ ya ọsọ ọ na-enwe attack ya ka anyị bịa ka anyị ka a na-akpọ ya ọgwụ ndị ọgba n'uke ọgwụ eji egbochi ihe uke eji egbochi ihe arịrị ma ọ bụ mmadụ mgbu ya o ma o si na mmụọ o ya ka anyị bịa ka anyị kee tata mana achọ m before anyị ebido ya bụ ya bụ ọgwụ before anyị ebido ime ya nụ ka m kuzisiere unu ụfọdụ ihe maka na ọ nwere mgbe ụfọdụ ụfọdụ na-asị kedu ihe eji agwọ ọgwụ a kedu ihe eji arụ ọrụ a ihe eji arụ ọrụ bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ i nee anya na ọgwụ anyị na-achọ ịgwọ kịta na ya na ihe ọgwụ anyị ji arụ ya ọgwụ niile ebu dị nga nwesịrị afa o nwesịrị afa nke ọbụla nwere ihe ọ na-arụ nke ọbụla nwere ihe ọ na-aza maka gịnị ọ bụrụ na ị bụ dibịa ị sị na ị bụ dibịa na dibịa dara ahụ ị ya-ejekwa mụọ ahịhịa ọgwụ mụọ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na ọ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ bụ dibịa mụọ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ eji azọ ndụ eji agwọ ọrịa enwere mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ eji asa ụchụ enwere mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ eji egbu na ọrịa dị mmadụ n'ime ahụ enwere mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ eji eme ngịnị atọ mmadụ n'agbụ ndị na-enwe nsogbu ndị na-enwe attack dịka ọ bụ na ị fụ nke a na ihe a bụ nnekwu ọgwụ maka na ahịhịa ọgwụ a na-arụ otu ihe ahịhịa ọgwụ a ka a na-akpọ mbụba fụ ibe ya ọnwụ agụ i je ebe ahịhịa ọgwụ a na-adị n'iro ọ sahesịa ọ sahesịa ọ sahesịa mana i si etu a kpa ya aka ahụ ya niile ajụ nwụsịa a na-akpọ ya mbụba fụ ibe ya ọnwụ agụ ihe a bụ nnukwu ọgwụ ọgwụ buru ibu ọ na-arụ eyika ọ bụrụ na ị chọ ka i ji wepụta ọgwụ a na n'ebe ọ dị adịrị eji mma abụ ya i were mma bụọ ya ị ma na i mebie ya and iji ji wepụta ya ọ na-adụ ogwu n'aka nke a m ji n'aka na ọ na-akpọ m ogwu n'aka ọ na-adụ ogwu n'aka aka ka eji ekwote ya n'ala and ị na-ekwote ya n'ala iji ekwu okwu until i kwopụtacha ya etu ọ dị kịta na ọ bụ na maybe na ị na-achọ ka ị bata ụlọ village maybe na your village adịghị mma na enwere ndị anya ụfụ nwee ụmụnna di ọnụ nwere nnukwute occasion ị chọrọ ijenụ ụdị abụla ebe ụdị ọnụ nwere ebe ị chọrọ ịganụ ị ma na ebe a na onye kwadoro onwe ya ọfụma na-aga ebe ahụ ịfụ ahịhịa ọgwụ a i were ya saa ahụ ịpụta ya ntu ọdị na ịpụta ya ọgwụ a ntu ọdị ahịa ọzọ ya ya adị ya iji adị ya bụ o nwere osisi a na-akpọ akpụ osisi a na-akpọ akpụ ọ na-ebu ogwu n'ahụ ya ị ma nwata mgbugbo ahụ mgbugbo ahụ akpụ ahụ ma ọ bụ na ị ghọtara egbu ahịhịa ọgwụ egbu adịra adịra nke ọ bụla na nka nka igosi ya na ụmụ ya na-akpọ egbu ị ma nwata mgbịrịgba ahụ egbu wee were ya sie sie na ọgwụ a sichaa ya ị zapụta mmiri ya tụjụọ ya wee were ya saa ahụ a na-akọgori nsi nga ahụ ị na-eje nsi ahụ a ya aba gị ahụ ọ bụ na o nwere ọgwụ e nichiri n'ụzọ ka ị na-aga nga ọgwụ ahụ a ya atụ gị ọ bụ na o nwere ndị na-akọ nsi ma ọ ndị ma ọ dị ka poison atụras na iji ya wee saa ahụ mmadụ kwuo ọgwụ nsi onye emetụta gị mmadụ na-ere gị ọgwụ ọjọọ ị bata nga ahụ na-ejiri onwe gị nke na-eje ọ bụ na ị chọ ka a rụọrọ gị ọrụ ndị amụsu ahịhịa ọgwụ a na-aba n'ime ya ọ bụrụ n'ịchọ ikekele ndị ọgba n'uke ahịhịa ọgwụ a na-aba n'ime ya a na-akpọ ya mbụba afọ ibi ọnwụ agụ o nnukwu ahịhịa ọgwụ ka ọ bụ ahịhịa ọgwụ a efuru na lekwa nke a nke a ka a na-akpọ ọjị ya bụ akwụkwọ ọjị ọjị bụ oke osisi akwụkwọ ọjị ife ọ na-arụ o yiri nne e ji ya agwọ ọrịa e ji ya eme were na o nwee onye na-enwu na o nwee onye bụ na everyday ọ na-arịakarị ahụ ọ na-enwekarị ọ na-arịakarị ahụ maybe two times in a month or three times in a month i je wọta ahịhịa ọgwụ a gburie ya gburugburu ichaa ya ịba ya na mmiri were ya chi fo n'ụzọ ụtụtụ n'abalị o were ya na-asa ahụ ahịhịa ọgwụ efere ya a na-akpọ ya afa ya bụ ngịnị ọjị ọjị bụ oke osisi ahịhịa ka a na-akpọ akwụkwọ ọjị na-ebi akwụkwọ ọjị n'ọgwụ nke a kịta na anyị na-eme kịta na e ji eke ndị ọgba na uke e ji eke ndị ọgwụ zụka bụ na uke ahụ nọ na-eme onye ahụ mgbe ọ bụla ma na ndị amụsu ọ na-enwe attack ụlọ akwụkwọ ịrụba ọrụ ya ị ga-etinye akwụkwọ akwụkwọ ọjị a lekwa nke a nke a ka a na-akpọ elomi nnekwu ọgwụ ọgwụ efere ya o nwere ọgwụ ọrụ ị ya-arụ i ya-etinye n'ime ya ọ bụrụ na ọrụ ewere ka ị na-arụ i ya-etinye n'ime ya ọ bụrụ na ọ bụ ike ọgwụ okike i ya-etinye n'ime ya ọgwụ okike bụ n'ịchọ ikekere mmadụ onye na-achụ onye na-enwe attack onye na-arọ onye na-arọ ajọ nrọ onye onye ụzọ ya chiri echi maybe na ọ na-enwe uke ọ na-enwe nsogbu na ihe ọ na-eme adịghị agacha aga ọfụma na ịchọta igbo onye ndị uke ahịhịa ọgwụ a dị na ya aka na-akpọ ere onye nnukwu ọgwụ ka ọ bụ ọgwụ a buru ibu nekwa nke a ọgwụ onye fụrụ ya na kedu maka ndị na-arụ ọgwụ agwọ agwọ na-atụ mmadụ atụ ihe bụ ọgwụ agwọ dị ya ọgwụ efu ndị n'aka onye ọbụla agwọ tụrụ o nwere ka esi edozi ya were treat onye agwọ tụrụ ọ bụrụ na ịchọ ka ejere mmadụ ọrụ ngwuru n'onwe family eji ka igbujiri ngwuru ngwuru ha na-ere ọkụ ahịhịa ọgwụ dị n'ime ya ọ bụrụ ịchọ ka ike ọgwụ okike iji agbara isi mmadụ onye na-anwụ anwụ n'ịchọ ka achụ ka arụrụ ya ọrụ ka agbara isi ya ahịhịa ọgwụ a dị ya mana ntu ọdịnala onwe ya ntu ọdị ntu ọdị onwe ya na n'ịchọ ka izu ya ntu ọdịnala ọ ọgwụ agwọ ka ọgwụ nwaanyị ọzọ ị ga-eti ya ntu ọdịnala mụrụ nwụzi ọrụ ọzọ sọziri ịrụzi m ọ ya bụkwa n'ime ya ma ntu ọ dịrị onwe ya ihe eji e-treat onwe gịnị onye agwọ tụrụ o nwere ka esi dozisie ya tinye ya n'ude anyị a na-achabi onye ahụ ọ bụrụ na agwọ- ọ bụrụ na ọ bụrụ na agwọ nwere ike igbu mmadụ ọrịa ọrịa esi ya agwọ ahụ ya enye ya nsogbu nekwa nke a nke a ka a na-akpọ oroworo mpo ịfụrụ ahịhịa ọgwụ a oroworo mpo ihe bụ dibịa bụ na- bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ maka chukwu sị gịnị anyị were mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka anyị were mee gịnị na-agwọ ọrịa ihe nwa okwukwe nwa olileanya na isi ihe a ga-egere ntu a na ọ ga-eji ya na mmadụ ịbụ dibịa abụja ndị nke a na-eme kịta ọcha achasị gbute ọcha achasị gbute mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka eji ama dibịa dibịa mmaghụ ije dara ahịhịa ọgwụ dara ahịhịa ọgwụ na ahịhịa ọgwụ bụ na mmadụ bụ dibịa ahịhịa ọgwụ bụ na agwọ na-ere n'ịgwọzie nke ahụ iji bụrụ mmadụ mgbe were tụrụ iwu nzọ were gazie ihe a ka a na-akpọ oroworo mpo ịfụrụ ya ahịhịa ọgwụ a o buru ezigbote ibu ọ bụrụgodu na ezọrọ ya azọ na be ọ ya na-achụrụ ndị amụnsu sọsọ na ezọrọ ukwu ya azọ na be ọ ga na-achụrụ gị ndị amụnsu ọ ga na-ewepụ uke ihe eji arụ iri nne eji egbuju ngwuru eji agbara isi eji eke ọgwụ ndọgwa na uke akwụkwọ ahịhịa ọgwụ efu nekwa nke a ya enye gosi na ihe a bụ na ihe erika na nke a nke a ka a na-akpọ ọkpaka mụrụ mụbụ ọhịa ọkpaka mụrụ mụbụ ọhịa ihe a bụkwa nnukwu ọgwụ ka ọ bụ ihe ọbụla bụ ihe akpọrọ ọgwụ okike as far as na ọgwụ okike ka ị na-eke ọgwụ eji agbara isi mmadụ ọgwụ eji egbochi ndị uke ma ndị amụnsu ị ga-etinyere ya akwụkwọ aka ọgwụ ị fụrụ ya kịta na-akpọ ahịhịa ụkpaka ndị a na-ejikwa mmiri eji achụ mmiri ahịhịa ọgwụ a eji achụ mmiri dịka na oke mmiri na ọnwụ nga na-eme dịka ndị a na-ejisi mmiri iji akwụkwọ ụkpaka eji eji mmiri ọ na-achụ mmiri wewe ọ na-achụ uke ọ na-achụ ihe ahụ o depends ntu i si e-use ya ụdịrị ya na-emeghị tu ya ị fụrụ ya nke a ka a na-akpọ ijite ị fụrụ ya ijite ọgwụ a ị fụrụ ya ọ dị uru dịgharịkwa ijite ọgwụ ị fụ m ji n'aka ọ dị uru dịgharịkwa ihe e ji sị na ọ dị uru dịgharịkwa bụ ọ dị ọ dị mma dịkwa njọ ihe o ji dị njọ ọgwụ o nwere ọgwụ ya eme gwọba ọ dị ka ndị ndị agha ndị agha amaghị ahịhịa ya adaraghị ahịhịa adara bụ na elekpara ka ị fụ na mmadụ maka iji eme o nwere ọgwụ ya ngwọcha tii tinye ahịhịa ahịhịa ọgwụ a bụ e ti ya na ya ọrụ ahụ ahịa aga aga o kpochi ụzọ tụnye ị fụ kịta na o kpochi ụzọ ya ha ịrụrụ ahịa aga nata aga ya ka o ji dị jọọ njọ before ị ga-eti ahịhịa ọgwụ a n'ọrụ ị ga-agba n'ọgwụ ahịhịa n'ọgwụ nyanwa na abalị ya bebi ntu esi agwọ ntu esi agwọ gwa kịta na mmadụ abata afụ ihe na-arụ orichi na oje were ya ma o nwe ihe na-arụ i ti ya na-ewere ị na-ele ịtakatakwa ahụfụ ị na-asị onye were ka ị mere ya ahịhịa ọgwụ ị fụrụ ya O- i ti ya na ahịhịa ọgwụ ekwesịghị ka ọ baa ya o gbuchi ụzọ onye ahụ ihe onye onye a na-aga ihe onye a na-arụ ahịa ha agarata aga mana ikodo ha ka ike ọgwụ na o nwere ihe na-eme attack o nwere ihe na-achụ o nwere ihe na-enwe nsogbu narị ahụ ihe eji ahịhịa ọgwụ a bụ ya mana ọ bụrụ na ntas ọfụ na ị na-achọzi eh, ewere maọbụ ka ime nke onye rụọ ya ọgwụ a tinye ya na ya itinye ya ọgwụ a na ọgwụ ekwesịghị ka ọ baa onye o jidezi ọgwụ niile anyị rụrụ mee ya onye ere ere ya kpatara ndị mbụ ji si na a na-eje n'ekpara ewere eme dibia mata ata ụmụ ndị je n'ekpara onye o jekere onye jekere na be dibia gbakarịa afa jekere be dibia fụwa ihe ọgwụ dibia ji arụ ọrụ ọ sị na dibia mana ya ma ị ya ama ma ihe ọgwụ a ọ nwere nke a na-etikwasị ya n'elu ya ọ ghara imebi ihe tupu ị fụrụ ya ọgwụ ada otu uru dị adịta ọ nwere ọgwụ ya eme gwọbata ya na ya ọgwụ aha ya arụ ọrụ o nwere ọgwụ eme gwọbata ya na ya ọ rụọ ọrụ ahịhịa ọgwụ nke a ka na-akpọ akọrọ ị fụrụ ya akọrọ sọ ọgwụ okeke eji ya eke o nwere ihe ọzọ ọgwụ okeke ndị amusu ndị ọgbanuke ụmụnnadi igbuju igbuju ngwuru oyiyi ọ na-abalị ha ihe furu ya ọdịnala so na ahịhịa ọgwụ ihe bụ dibịa bụ ngịnị ahịhịa ọgwụ ahịhịa ọgwụ nọ ka ịma kaba ahụ ọ bụrụ inwe ahịhịa ọgwụ chọọ onye ka ahụ mara jetara ahịhịa ọgwụ eji azọ ndụ eji azọ ndụ na ọ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka eji mara dibịa lekwa nke a na nke a ka a na-akpọ idiọtụ ife anụmanụ adịgide na ihe esigbu ntu a jide aka jidesie ahụ ya na-adị ogwu ogwu ife a na-arụta ata a rụbe ya rụchaa ya onye a na-arụrụ ya ntu a idiọtụ a dị ntu ka ahụ ya ya adị ije sị na ọ ka ị bịa ka ị ta ya witch ọ na-eti aka n'ọkụ ị bịa na-asị na ọ ka ịgba ya nwannadi itinye aka n'ọkụ ị bịa sị na ọ ka ichere echiche ọjọọ itinye aka n'ọkụ a na- aka na-ejide idiọtụ jigide onye na-eme n'ọgwụ a, aka ya ejidede gbu ya ihe ekegbu ya bụ na mmụọ ihe atagbu ya iji na mmụọ ihe egbochigbu ihe ọ na-eme as far as ọ napụrụ aka ya ọtọ maka ihe mmadụ ihe mmadụ esi mmadụ emekwana ya ihe eme ya mmadụ kpatara na ọgwụ anyị na-arụ na o nwere nsọ anyị a na-arụrụ gị ọrụ ka uke mere ka nsogbu mere mana ịbatafụ nke mmadụ ị na-egbochi ya idebe ha na nsọ ya ihe ọbụla fụ mmadụ mee ego bụ attack bụ ihe ọjọọ gbatụzie nna ka ọ ya abụrụ onye ahụ nke a bụ awọ a sị na ụkwụ a gbara awọ bụ lifting nke emere ya mgbe anyị na-efiri na ọ ka ịta ya winchi mgbe ahụ ka ọ na-aga n'ihu mgbe anyị na-efiri na ọ ka igbochi ụzọ ya mgbe ahụ ka ọ na-aga n'ihu mgbe anyị na-agwa bụ ka business ya daa mgbe ahụ ka ọ na-afọdụ nke bụ customer ọ ya ka awọ a na-arụ awa efere ya ya dị ya Igbo bụ Igbo ọ ga-adịrị anyị mma hmm? onye ị na-anụ olu ya bụ eze dibia iji iwu chukwu iri anyị n'ọnwa ịchọ ka ịjụrụ anyị gbaa na 081 05 755 968 ya gaziere anyị isee